akwụkwọ ndepụta maka ihe metụtara ụmụ nwanyị nke ndị oyibo kpọrọ Diary of African Women na-apụtala n'ihu ọha mana ka m jụgodi gị kedu onye e nwere ike ịkpọ nwaanyị n'obodo a gbaa gburugburu onye tozuru oke ka a ga-akpọ nwaanyị bụ onye gbara afọ iri na asatọ na mpaghara afrịka ihe ọbụla mere n'ebe a kpọrọ nwaanyị nọ siri ya n'aka karịsịa n'ezinụlọ o si ụmụ nwaanyị kpaa agwa ọjọọ ọ bụ nne ka o si n'aka di enweghị ike ma ọ bụ o nwee nsogbu ịmụta nwa ọ bụ nwaanyị ka o si n'aka ọtụtụ ihe dị iche iche a ka ụmụ nwaanyị na-agabiga na ndụ ụfọdụ ihe ndị a ha enweghị ike ikwupụta ya gwa ndị ọzọ ha ewee si otu a na-ata ahụhụ n'ezinụlọ dị iche iche dịka nwaafọ Igbo bụ nwaada Vivian Obiageri Sonny Nsirim si wee kọwaa ya n'akwụkwọ nke o dere iji nyere ụmụ nwaanyị aka iguzo kwem n'ihe dị mma nke ha na-eme nakwa na inwe nkwuwa okwu na ezinụlọ ha nakwa na ogbe ha ndị dị iche iche nwaada Vivian e ji onye obiọma mara na ebe ụmụ nwaanyị nọ bụ onye na-agba mbọ ka o wee nyere ụmụ nwaanyị na ụmụaka aka sịrị na akwụkwọ a o wepụtara n'ihu ọha a kpọrọ n'asụsụ Bekee Diary of an African Woman bụ akwụkwọ pụrụ iche ma dịkwa mma n'oge a. Akwụkwọ a dị nkeji iri na anọ. Nkeji nke mbụ na-ekwu otu a ga-esi wee gbagharị nkwanye nke a na-akwanye ụmụ nwaanyị na di n'oge na-ezighị ezi ma ọ bụ n'oge ọ na-achọghị ịlụ di. Akwụkwọ a ga-enyere ya aka iji mara ka ọ ga-esi wee merie ọnọdụ ndị dị otu a. Ebe nkeji nke isii kwuru otu nwaanyị ga-esi wee nwee ezi agwa ka o wee nwee ike ịzụ ụmụ ya n'ụzọ ziri ezi, nke gbakwasịrị ụkwụ n'ịhụnanya, na-eme ka udo chịa n'ezinụlọ ha nakwa n'etiti ndị agbata obi. Agba nke ikpeazụ n'akwụkwọ a a kpọrọ Diary of an African Woman gosipụtara otu nwaanyị ga-esi bụrụ onye enyemaka n'ezinụlọ ya. Agba nke ikpeazụ n'akwụkwọ a a kpọrọ Diary of an African Woman gosipụtara otu nwaanyị ga-esi bụrụ onye enyemaka n'ezinụlọ ya dịka akwụkwọ nsọ nke si wee kwuo sị nwaanyị dị otu a dị ka ụgbọ mmiri nke onye ahịa ọ na-esi ebe dị anya ebupụta ihe oriri ya ọ na-ebilikwe mgbe chi na-abọghị ọ na-enye ezinụlọ ya ihe oriri na-ekenyekwa ụmụ agbọghọ ya oke ha Akwụkwọ nwere ọtụtụ ihe ọ na-akụziri ụmụ nwaanyị niile. Mwepụta e wepụtara akwụkwọ a n'ihu ọha mere ka ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị ndu ala Igbo na-anọ n'Abuja bịa soro tinye ọnụ na edemede akwụkwọ a dịka Igwe Ochendo nke New Karu n'Abuja. aṅụrị anyị na-akpa taa bụ na anyị bịa ka anyị kwanye ugwu ka anyị so gwa ndị mba ụwa niile na ihe ọma emegwo n'ala Igbo mee n'obodo anyị bụ Naijiria maka na ọ a daughter of Nigeria and a daughter of Igbo nation so anyị bịa ebe a ka anyị nwee obi aṅụrị wee sị ndị ụwa onye ọbụla a mụrụ amụ nne ya na nna ya gwara okwu o gee ya ntị ọ ga-abalị ya ihe anyị na-eme taa bụ ọnọdụ nkwalite ọnọdụ ụmụ nwanyị ụmụ ụmụ agbọghọbịa ma ndị nne ma ụmụ okorobịa maka na edemede nke o dee taa bụ ihe ọ ga-abịa egosi e nwee mgbanwe n'ime ndụ maka e si akparịta ụbụbọ gbasara nwoke ma nwaanyị maka e si ebi obi di na nwunye ọ wụ ị gụtacha ihe o dere n'akwụkwọ i wee mara ụzọ ị ga-esi sonye maka mmadụ dị na iche n'iche ka e si wee so nwaanyị dị ọcha bụ ka e si nwaanyị dị ojii so ọ wụ ihe o dere n'akwụkwọ nke ga-abara ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ndị na-agụtanwu ihe dị na mkpụrụ akwụkwọ ka anyị wee nwee mgbanwe na society anyị Naijiria ọ wụ ya wụ ebumnobi anyị wee bịawa sị ka anyị bịa dọnyere ya ukwu wee kwado ya n'ụzọ pụrụ iche ee ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwaanyị ma ụmụ okorobịa bụ na ihe dị mma dị mma ka a na-eṅomi ya nwaanyị dị ka Dr. Vivian bụ oke osisi ee ndị Igbo ekwekọrịtara taa na anyị ga-enye anyị ga-ebuni ya enu taa wee nye ya akara ugo nke a na-akpọ Ugochinyere one of Igbo land ihe a gosiri ka obi anyị si wee dị so ụmụ nwaanyị ụmụ okorobịa bịara taa ma ndị na-abịa taa ndị ga-ahụ ya n'onyonyo ka m na-ayọ ka ha sonye bụ n'atụmatụ nke ọ na-ewepụta iji wee na-akwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị ọ bụrọ sọ ebe a o bigo n'obodo oyibo bụ ebe dị iche iche wee sị ka ya bata n'obodo ya naijiria wee gosi ihe chukwu chọrọ ka ọ lụọ n'ụwa so ọ wụ ya ihe a na-abịa ah, ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla sonye ndị niile bịara ebe a ka m na-ayọ ka ha goro akwụkwọ a tinye n'ebe ihe agụmagụ a na-akpọ library dị tinye n'ezinụlọ ha dị ka ọ ya abụ onye ọbụla gụrụ ya ihe mgbanwe ga-adị n'ime ndụ ya akwụkwọ o dere anyị ga-amụta nnukwu ihe n'ime ya mụta ihe bara uru mụta otu esi echewe ezinụlọ na otu esi asọpụkwara ndị nwaanyị anyị ha na ụmụ agbọghọ anyị anyị sị ya gaa n'iru anyị ga-akwalite asụsụ anyị na nne na nna ga na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo na-ahụ na ha na-ede ya ede ọ wụghị ịkụzi akụzi naanị ma ụlọ akwụkwọ ma ụlọ ụka ma ebe ọbụla anyị nọ na asụsụ Igbo agaghị na-anwụ a ga na-akụziri ha nke kasị mkpa unu ma na ndị nne na ụmụ ha na-anọkarị ha ga na-agba mbọ na-akụziri ha asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo hapụ ịnwụ ndewo ndị ọzọkwa kwuru sị na akwụkwọ a dị mkpa ka onye ọbụla gụọ ya maka na ọ bara uru iji mezie ezinụlọ ọbụla ka ụmụ nwaanyị marakwa oke dịrị ha ebe ọbụla ha nọ ebe ha kwuru sị ị zụọ nwaanyị ị zụrụ obodo niile m ga-agwa nwaanyị ọbụla na mbụ wụ ka make sure na ị gara akwụkwọ ị gaa akwụkwọ o nwere ohere ga-apụta mgbe ọbụla o nwee onye ga-achọ ka o nyere gị aka inye aka ya sị gị kee ihe i ji so onye ọbụla jishi ike make sure na ọ nwere ọ gara akwụkwọ jide ya n'aka and again opportunity ọbụla ị nwere i- i- i- ịrụrụ mmadụ ọrụ mee ya very well because all from ịrụrụ mmadụ ọrụ ka a ga-esi bulie gị elu ọ gbalịrị biko a- and akwụkwọ ahụ o dere wụ ihe nwaanyị ọbụla kwesịrị ịgụ ma ndị na-etolite etolite ma ndị torola eto you know ọ gara ya gburugburu ee ihe m ga-agwa nwaanyị ọbụla na mbụ wụ ka make sure na ị gara akwụkwọ ị gaa akwụkwọ o nwere ohere ga-apụta mgbe ọbụla o nwee onye ga-achọ ka o nyere gị aka inye aka ya sị gị kee ihe i ji so onye ọbụla jishi ike make sure na ọ gara akwụkwọ jide ya n'aka and again opportunity ọbụla ị nwere ịrụrụ mmadụ ọrụ mee ya very well because all from ịrụrụ mmadụ ọrụ ka a ga-esi bulie gị elu ihe a bụ ihe obi aṅụrị bụ ihe anyị bịara taa maka ihe e mere eme mezi emezi na-adị mma ịṅụrị aṅụ maka ya ije anyị bịara bụ ije ọma iji ịbịa kwanye nwanne anyị ugwu maka imepụta aka ọrụ ọma chineke nyere ya ime ị hụrụ o mere ememe maka ụmụ nwaanyị gosi anyị akwụkwọ o depụtakwara maka ụmụ nwaanyị nke anyị niile gbakọrọ from ebe niile dị iche iche bịa nyere ya aka ịhụ na ọ pụtara ihe a sị otuto dịrị chineke ị mara ọtụtụ ndị mmadụ anaghị agụ akwụkwọ ugbu a ma m ihe bụ iwu ha ma ọ bụrụ ị gụọ akwụkwọ a dịka mụ nwa si gụọ ya ọtụtụ ihe na ya na-amụta amụta akwụkwọ ahụ na-akọwara anyị ihe bụ nwaanyị n'obodo na ugwu nwaanyị bụ na ihe nwaanyị kwesịrị ime ugwu ya pụta ka obodo pụtakwa gaa n'ihu ọ bụ akwụkwọ juru eju onye ọbụla kwesịrị ịgụ onye chọrọ ịbara onwe ya uru bụ nwaanyị so m na-arịọ ụmụ nwaanyị sị biko ọ bụrụ oge kwe ha mee ha hụ na ha were akwụkwọ a otu ọ bụla o si dị gụọ ya ọ ga-enyere ha aka ịmụ ka ha ga-esi mụọ ọrụ ha nweta ihe ha ga-arụ nyere di ha aka nyere ụmụ ha aka nyere ikwu na ibe ha aka nyekwara obodo anyị aka ọ ihe dị mma na nchịkọta ka anyị gee ntị ihe ọzọ kpaliri nwaada Vivian ide akwụkwọ a ha na-agabiga through so many challenges and o nwerọ onye ha na-ekwusalụ so m wee sị na ọ ga-adị mma ka m depụta akwụkwọ ọ ga-abụ onye welụ Ife na-akpa gị, ị nee anya n'akwụkwọ wee gbaa onwe gị ume wee fụ ife ị ga-ede ife ị ga-eji wee gboo mkpa gị achọlụ m akwụkwọ ọ ga-abụ ndị onye ọbụna ga-eweta ya o nweta impact o nweta ufeli ya onye gụọ ya ọ baalụ ya ulu ọ bụrọ nke ka ọ bụrụ na e dere mba anyị chọrọ nke ọ ga-abụ onye gụọ ọ baalụ ya ulu mgbe nke a mechara ndị Igbo sị ọnụ aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ọ bụ n'ihi nke a ka igwe ochendo eze Igbo dị na New Karu ji wee sị nwaada Vivian ọ ga-adịrị ya na mma wee nye ya ntụrụ ugo a kpọrọ eze Chinyere nke mbụ na Abuja

okpukpere ndị a na-ekwupụta ihe ọma ga-abata na
anyị na-enye gị mbuli elu taa si na ọ ga-adị mma na nkwọ ọ ga-adị mma na eke ọ ga-adị mma na oye anyị si na ọ dịgoro gị mma na afọ n'aha Jizọs ị ga na-eje eje na-abata abata ị gaghị anwụchu anwụchu you will see your old age you will see your children children ihe anyị na-ayọ taa dịka onye echi echichi na oge agbanwe taa ị ga na-eme ihe ka ọ bara mmadụ ibe gị ị ga na-atụ egwu Chukwu tutu i mee ihe ị ga-atụgharị uche ị ghara ịda na iwu Chukwu n'aha Jizọs ka anyị na-eme nke a ka anyị na-ebunye gị ikike gosi ihe anyị mere taa na ọ dịgo mma in Jesus great name nwaada a nabatara ugo a site n'obi ọcha ọ bụ eziokwu na ihe ntụrụ ugo a juru ya ọnụ Ọ sịrị na nke a gosiri na onye e nyere ọtụtụ ihe ga-ewetakwa ọtụtụ ihe ma kwee nkwa sị na ọ ga-eji ntụrụ ugo a wee gbasikwuo mbọ ike inyere ụmụ nwaanyị aka. A sị na onye e nyelu nnukwu afa nwekwalụ nnukwu ọlụ so na fa enyego m nnukwu ọlụ m wee na-ayọ chukwu ka o nye m akọ na uche nye m ike nyekwa m ezigbo ndị mmadụ maka na ife ọbụla ị na-eme ị needikwalụ mmadụ o nwerọ onye na-akwụlụ onwe ya so o nyekwa m ezigbo ndị mmadụ ga-akwalite m ga-enyelụ m aka ka anyị wee lụọ ọlụ a ife echichi a kụzikwa erika nke izizi bụ na ọ kụziri na enwere ụgwọ ọlụ na mmadụ na-agba mbọ na enwere ụgwọ ọlụ ka anyị si na-agba mbọ loo na onwere onye na-afụ anyị Chukwu na-afụ anyị maka na afa a bụ ugo chi nyelụ ọ bụrọkwanụ mmadụ nyelụ m ya esi esi wee bịa maka na asị na ọ mmadụ maybe ndị otu m eme enwetakwu ya Mhm. asị na ego maybe ndị otu m eme enwetakwu ya mana nke a si na nke Chukwu wee bịa maka na fa afụgo ọlụ m na-alụ wee sị na ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị kwado nwa afọ Igbo a ka ọ wee gaa n'iru ọfụma maka na onye akwadolu onye enyelụ ife ma nke o mere ga-emesi ike onye nna ya dugalụ ori ga-eji ụkwụ gbawa ụzọ so nna m fa edugago m ọ bụrọ ozi ori kịta mana ọ ije lụọ ọlụ so na m ga-alụzi kalịa ka m si na-alụbu mbụ ihe ọ na-akụziri ụmụ nwaanyị ndị ọzọ eh, echichi echiri ya o toruru ya so ihe ọ na-akụziri others ihe ọbụla ị na-eme na gị na-erukwa ụlọ na-eru ụlọ mee ka eh, eh, ka adị sure at least na ndị igbo makwa ihe ị na-eme so for ya nwee kpọta eze ndị igbo ya bịa chikwa ya echichi Ọ wụ oke- oke obiri nwaanyị ọ gbalịrị ọfụma Yeah.
ugo nke tere dị mma na onye rụrụ ọrụ ọma ọ dị mma inye n'ugo maka oge m kwuru okwu asị m inye ugo abụghị ihe a na-enye otu ahụ onye a na-enye ugo bụ onye na-eme ihe dị mma so ọ ihe ọma ka o mere ndị bịara nye ya ugo bụ ndị hụrụ na ọ ihe na ọ ihe ọma m sị otu ọ dịkwara ndị a nyere ugo ya dịgara ha mma ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwaanyị bụ ile anya ihe ya mere taa ọ kpọkọrọ ụmụ nwaanyị ọnụ mee ha bụrụ otu m na-asị ịdị n'otu ụmụ nwaanyị a dị mkpa maka anọkọta ọnụ enweta ihe a chọrọ ụmụ nwaanyị na-eme ụdị ihe a mgbe ọbụla mgbe ọbụla ihe ga-akpọkọta ha ọnụ ka ha na-amụ mmụta ihe dị ọhụụ ha ga-eji baara onwe ha uru ọ ezigbo mkpọkọ so ụmụ nwaanyị biko ha mee otu a ha kpọọ anyị a ga na-abịa ndewo ndị niile bịara n'ihe ememme a nwere afọ ojuju na mbọ nwaada Vivian Obiageri Sonny Nsirim na-agba iji mee ka ụmụ nwanyị Afrịka bụrụ ndị eji aga mba Nke a bụ akwụkwọ nke atọ o dere ma sịkwa na akwụkwọ a kpọrọ Diary of an African Woman weere ya afọ atọ tupu ya edechaa ya wee wepụta ya na ihu ọha maka onye ọbụla ịzụrụ wee gụọ.